banbaanci tɛ ban a ka banbaanciya wale ma mhm. larime mali dun tɛ suna mhm. bɔgasiriki k'a dɔn waati tile fila in na aa maa min faara banbaanci la a ka ca cɛ bi duuru ani kɔ ye mhm. a bɛrɛ ta u dun b'u sɛbɛkɔrɔ sɔn bɔgasiriki k'a dɔn u jabala u caman de cira ni k'a dagakolonci k'a filenkolonci jamana kɔrɔnyanfan fɛ ani jamana camancɛ la bɔgasiriki k'a dɔn cɛ ɲɛnama ɲɛnama banbaanci o min fana minɛna dan t'o la mali mm. a bɛ jɛkulu min kɔnɔ AES mm. bɔgasiriki i k'a dɔn tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min ye sankaw fɛ yen mm-hmm. banbaanciya kɛwale janko bolofara min n'o ye gati ye mm-hmm. olu kɔni u ka munumunu sa olu barika bonyanen don mm-hmm. nka u na waati jan kɛ sa sabula cɛ mugan u la ah. o de dajira sɔgɔmada kelen bɔgasiriki tɔw ye kusukusu kɛ ka taa k'u bolola marifa ani fɛn tɔw to u y'olu bɛlɛ mm-hmm. ka to olu fana ɲɛnama minɛ mm-hmm. bɔgasiriki i k'a dɔn kuma min n'u bɛ tɔw minɛ mm. dama min burunnen kun don sira la mm. bɔgasiriki o ma fara maa faalen kan kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra sayi mm. a n'a lamini mm-hmm. sibiridon desanba kalo tile mugan ani seegin mm-hmm. bɔgasiriki k'a dɔn ayiwa min ye banbaanci kɛwale ye u bɛ motow la u caman de Mm. aa bɔgasiriki u y'a ɲini de k'u bɛna bin arime kan mm. a ma ja dɛ bɔgasiriki yankadi yen mm. n'u ye ta olu la mm-hmm. bɔgasiriki cɛ min fana binna yen dan t'o la mm-hmm. c'est min ye chef d'état major général ye u ye communiqué kɛ kɛlɛ in senfɛ an ka sɔrɔdasi kelen o ni tora a la ala k'a hinɛ maa duuru joginna mm-hmm. sivili fila mhm. ani sɔrɔdasi saba olu joginna mhm. bɔgasiriki nkalon t'anw ka kɛlɛ la o mhm. chef d'état major général nka o de senfɛ cɛ mugan ni kelen banbaanci la o ni kɛnɛ karabara u bolola marifa ani minɛn min b'u bolo k'a bɛɛ lajɛlen minɛ bɔgasiriki i k'a dɔn ninnu labɛnnen kun don cogo min mitrailleuse u ko marifa min ma mitrailleuse lourde engin explosif improvisé awɔ bɔgasiriki ka taa se i k'a dɔn minɛn misɛnnin caman ma o minɛna bɔgasiriki tɔ minnu kisira o y'olu fana nɔbɔ a n'u dɛmɛbaaw i k'a dɔn dugu ni dugu Awɔ. bɔgasiriki k'olu bɛɛ lajɛlen sɛkili tɔtɔ tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko san min ye ayiwa u jabalaba dɔ tun bɛ yen u dogoyɔrɔba dɔ tun bɛ yen kungokolo dɔ bɛ yen Awɔ. u k'a ma ko miɲani Mhm. miɲani kungokolo jiri ka ca yen Awɔ. bɔgasiriki i k'a dɔn sɔrɔdasiw taara bɔ min kan i y'o dɔn wa olu kɛ Roquette, ah. munitions, 7,62, 12,7, ani chargeur tan ni wolonwula an y'o minɛ bɔgasiriki ka kɔn fana ɲɛ ah. i k'a dɔn ayiwa min ye marifa girinmanbaw ye u tun b'a k'o de kɛ ah. lamini min n'o ye makun mm. ani daga mm, mm. olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye bajangara mara ye bɔgasiriki i k'a dɔn ayiwa ta tugura olu la cɛ min sara yen a ka ca maa bi saba ye desanbakalo tile mugan ni wolonwula tan ni wolonwula mm. an y'o fa Bubakari Sidiki min ye woro feere ye mm-hmm. o lamini na mm-hmm. nin bɛɛ lajɛlen bɛ Bajagara fan fɛ mm-hmm. kunnafoni kunnafoni Bubakari Sidiki fo ka taa b'u olu fana jabala kan mm. u ka marifa ani minɛn k'a bɛɛ lajɛlen minɛ Duwanza Bubakari Sidiki k'a dɔn bolofara dɔ tun bɛ yen mm. olu fana tun bɛ wulikajɔ la mm. sisan kɔni an y'a di sanfɛmaw pankuruntigiw yɛlɛla sanfɛ aa Bubakari Sidiki i k'a dɔn ka to olu fana sikɛnɛ den walo mhm. min ye ka nugu ni biɲɛ k'a bɛɛ ɲaami ɲɔgɔn na Bubakari Sidiki k'a dɔn ka kasoladen caman minɛ mhm. kasoladenw minɛni dɛ mhm. Bubakari Sidiki o bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni caman sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko Gundam ani Ɲafunke Tumutu mara la Bubakari Sidiki k'a dɔn banbaanci dɔw u labɛnnen esansi bidɔn bidɔn caman de de b'u kun Boubacar Sidiki fura mm. marifa mm. u kɛlen bɛ ka mobili sɛbɛkɔrɔ fa mm-hmm. ani moto piyɛsi u ka moto mana tiɲɛ pièce de rechange mm. o caman de an y'o minɛ mm-hmm. maa o maa fana tun b'o convoi la k'a bɛɛ lajɛlen fa sɛbɛnnikɛla ko dama k'o ma koyi mm-hmm. décembre kalo in kɔni Boubacar Sidiki n'u ma ban eh. u silama tunu eh. caman kɔni kɛra Lere Mhm. Bubakari Sidiki k'a dɔn wulikajɔ kɛra min kɔni ye wulikajɔ ye mhm. sɔrɔdasi dɔw fana nana wuli ka t'u bolo mada mhm. banbaanciw kan u bɛ moto u bɛ motow kan ani mobili kɔnɔ Bubakari Sidiki k'a dɔn k'olu si den ban u bololaminɛn bɛɛ lajɛlen minɛ Bubakari Sidiki k'a dɔn banbaanciya kɛwale a bɛ dabila jɛrɛjɛkulu min n'o ye AES ye an k'a dalen d'u la fo k'a fɔ k'a to ten. Bubakari Sidiki i k'a dɔn Katiba u na ɲɛnafin, unhun, sabula min ye Musa Hima Jalo, un, Musa Hima Jalo i k'a dɔn ŋana badu, unhun, ale yɛrɛ kɔni i k'a dɔn a ye kojugu min ani fagali min da hadamaden kan, awɔ, Bubakari Sidiki i k'a dɔn diɲɛ na yan kɔni ale ta banna, unhun, a na Ala sɔrɔ a ɲɛ, haa, Bubakari Sidiki sɛbɛnnikɛla ko bangiyali wale binkanni wale caman kɛra, unhun, nin de tun y'a jubaju ye, awɔ, Bubakari Sidiki i k'a dɔn a danb'a yɛrɛ la, un, i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ, unhun, Amadu Kufa Bakari Sidiki ni Amadu Kufa bɔra yen dɔrɔn maa min bɛ da Amadu Kufa kan o y'ale de ye Amadu Kufa ka bras droit Bakari Sidiki k'a dɔn kunnafoni kunnafoni kunnafoni kunnafoni i y'a dɔn minɛn dɔ bɛ an ka mɔɔw bolo Bakari Sidiki o b'i suma i tɔgɔ n'i jamu hali i bara ka fɛn min dun a b'a bɛɛ ye. Bakari Sidiki ah. kunnafoni kunnafoni mhm. u nana o de jɛnsɛn ka n'a dɔn mhm. k'a fɔ kamalen mhm. min ye ayiwa Musa Hima Jalo ye Bakari Sidiki k'a dɔn a labɛnnen bɛ ani i k'a dɔn a jɛɲɔgɔnw a furumuso tun bara k'a kɔnɔ bugu dɔ buguso dɔ kɔnɔ ah. a tun ka kan ka taa n y'a dɔn a n'a kɛ a tun bɛ di ni lafiya ye ka kala filɛ bani maa kun da e bɛ bɔ i bɛna diinɛ don mɔgɔw kunkolo la hali wɛrɛ b'i ɲɛ la tugun muso labɛnnen bɛ wusulan suma bakasiriki i k'a dɔn kuma min na ɛ kana yɛlɛ bila n na sa ɛ wusulan suma o suma e kun y'o tasuma mɛnɛ ka don ɛ wusulan bɛ wusu o bakasiriki i k'a dɔn ayiwa sɛrima i k'a dɔn dugunin don o a tɔgɔ de ko sɛrima a labɛnnen kun don ka taa ninnu kɔni n'o y'an ka sɔrɔdasiw olu bara k'a nɔbɔ u bara k'a nɔbɔ k'a dodolima Mm. k'a dodolima mm. bakasiriki k'a dɔn minɛn minnu bɛ sanfɛ olu kɔni ɲɛ b'a la mm. bakasiriki k'a dɔn kuma min n'a nana se yɔrɔ in na sa jateminɛ nana kɛ mm-hmm. bakasiriki ale ni an b'ale de nɔfɛ cɛ minnu fana bara k'a kɔlɔsi n'o y'a ka garidikɔriw ye mm-hmm. bakasiriki i k'a dɔn a n'olu u sinna k'a suma ten su dibifin na n'u ko badaw bakasiriki i k'a dɔn yagadi ye n ye kasi nka ale ni kɛnɛkaraba maa min kun b'a nɔfɛ a bi cɛ bi naani bɔ k'a bɛɛ lajɛlen daji yɔrɔnin kelen la min y'an ka jamana arme ye u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ cɛ in kun bara ka ɲini i k'a dɔn ale yɛrɛ don sabula u jiginna ni ka na su lajɛ bakasiri k'a dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ de don cɔyi ɔ an bi don min na ko bi bakasiriki i k'a dɔn gɛlɛya foyi ma y'a la sɛbɛnnikɛla ko bakasiriki bamanjɛ wale a bi dabila cɛ wo cɛ i den b'a la muso o muso den b'a la i b'a dɔn dugulamɔgɔw b'a dɔn mhm. nin b'a la nin y'u dɛmɛbaa ye ah. u ka esansi sanna nin ye mhm. nin de bɛ t'u ka moto piyɛsi san nin de bɛ t'u ka nin ji in kɛ mhm. a bɛɛ dɔnnen don k'a bɛɛ fa k'a ban